le Tarlach Mac Con Midhe. Is seo Tarlach Mac Con Midhe ag caint libh. Ní sochaí amháin é an cine daonna, agus ní raibh é riamh. Bhí na daonraí ró-scaipthe agus ró-scartha óna chéile, agus bhí teangacha éagsúla á labhairt acu. ionas go mbeadh cumarsáid agus malartú ar siúl eatarthu. Bhíodh gá ann i gcónaí go mbeadh daoine ann agus cumas dhá theanga nó tuilleadh acu chun ráitis agus téacsanna a aistriú ó theanga go teanga. Cuireann an domhandú san lá atá inniu ann go mór leis an éileamh ar an aistriúchán. B'fhéidir nach bhfuil ins an domhandú ach McDonaldú, nó táirgí Meiriceánacha a bheith á n-easportáil agus á gceannach ar fud an domhain, cuma an burgair nó gluaisteáin, úrscéalta nó scannáin atá i gceist. Ach mar thoradh ar an domhandú, bíonn tuilleadh cumarsáide ar siúl idir na tíortha éagsúla ar fud an domhain, agus bíonn níos mó daoine ag taisteal, ag obair agus ag déanamh gnó go hidirnáisiúnta. Tagann aistriúchán i gceist arís agus arís eile. Cruthaíodh léann áirithe faoin aistriúchán san Eoraip, go mórmhór sa bhfichiú céad. Éilíodh aistriúchán cruinn. Níor chóir don téacs aistrithe a rá ach an méid a dúradh sa bhuntéacs. Ag an am céanna, admhaíodh go gcailltear cuid áirithe de bhrí an téacs nuair a aistrítear é go teanga eile. Bíonn locht éigin ar beagnach gach aistriúchán. Ina ainneoin sin, leantar ar aghaidh ag aistriú toisc nach bhfuil an dara rogha againn. Is féidir a bheith ag caint go hidéalach faoi spiorad na dteangacha nach féidir a aistriú agus deacrachtaí an aistriúcháin liteartha. Ach ins an domhan mar atá sé inniu, domhan na polaitíochta, domhan an ghnó, domhan na teicneolaíochta, Bíonn daoine ag baint úsáid as aistriúcháin agus ag díol astu, daoine nach bhfuil dírithe ar cheisteanna teanga ar chor ar bith. Níl sna teangacha, dar leo, ach uirlisí cumarsáide. Aon rud is féidir a rá i dteanga amháin, is féidir é a athrá i dteanga eile. Ní gá don aistriúchán ach bheith éifeachtach. Ag an am céanna, bíonn costaisí an aistriúcháin ard, agus is gá níos mó doiciméad a aistriú go níos mó teangacha in aghaidh an lae. Féach agaibh ar an Aontas Eorpach agus líon na mballstát anois. Tuigeann na daoine le fada nach féidir leanúint ar aghaidh mar seo. Níl ach dhá rogha ann chun leigheas a chur ar an scéal. Uimhir a haon, an Béarla a bhrú ar gach éinne mar theanga idirnáisiúnta, nó a dó, dul i muinín an aistrithe uathoibrígh a dhéanann ríomhairí. Is fíor go bhfuil an Béarla á bhrú ar an domhan agus é á úsáid go minic ag an Aontas Eorpach mar theanga oibre neamhoifigiúil, ach ní bhíonn an chuid is mó de na gnáthdaoine ach ar bheagán Béarla. Ní bheidh siad sásta ach le bogearraí agus ábhar léitheoireachta agus meáin ina dteanga féin. Fiú má thagann na bogearraí agus na húrscéalta agus na scannáin ó Mheiriceá ina lán sruth, is gá iad a aistriú. Is fada go bhfuil caint ann faoin aistriúchán uathoibríoch, nó aistriúchán innill. Táthar ag caint faoi ó na 1950idí i leith, sé sin ón am go raibh ríomhairí ar an bhfód den gcéad uair. Bhíothas ag súil leis go mbeadh ar chumas ríomhairí aistriú idir theangacha agus ritheadh ríomhchláir aistriúcháin. Bhíodh an t-aistriúchán a rinneadh go dona agus bhítí ag magadh faoi go minic. Ficsean eolaíochta a bhí ann, a dúradh. Níor chreid éinne ann le fírinne ach daoine soineanta nach raibh eolas ar bith acu ar chúrsaí teanga. Ach lean lucht na ríomhaireachta ar aghaidh agus le tamall áirithe anuas tá innill aistriúcháin dá gcuid curtha ar fáil ag an idirlíon, amhail Google Translate. agus iad á úsáid ag gnáthúsáideoirí. Bhí Google Translate ar fáil mar chóras aistrithe staitistiúil sa bhliain 25 cheana agus mar chóras néarach, sé sin leasaithe, ón bhliain 2016 i leith. Bhíothas ag magadh faoi na córais seo ar an idirlíon nuair a tháinig siad amach, agus go minic bhíodh na torthaí lochtach go leor. Dúradh go minic gur ghá inchinn daonna a bheith ann i ndeireadh na dála chun an droch-aistriúchán innill a cheartú. Idir an dá linn, áfach, tá imreoirí móra cosúil leis an Aontas Eorpach ag gabháil don tionscadal idirnáisiúnta seo. á mhaoiniú agus á chothú agus tá feabhas tagtha ar an ríomh-aistriúchán diaidh ar ndiaidh. Ba riachtanach an maoiniú sin mar ní féidir le ríomhaire eolas a chur ar fáil mura bhfuil an t-eolas bunaidh curtha isteach ann cheana, agus chuige sin is gá infheistíocht airgid agus ama nach beag. Tá fuinneamh tagtha ins an ríomh-aistriúchán idir an dá linn agus inniu tá sé ar fáil ar leibhéal cuíosach sásúil. An sampla is fearr den ríomh-aistriúchán leasaithe seo ná DeepL, córas a cruthaíodh san Ghearmáin timpeall na bliana 2017 agus atá ar fáil anois do níos mó ná 20 teanga. Deirtear nach bhfuil aistriú gach teanga ar an leibhéal céanna, ach tá sé ag feidhmiú ar ardleibhéal ins na teangacha móra, amhail Gearmáinis agus Béarla. Ní bheadh a fhios agat gur ríomhaire agus ní duine a dhein an obair. Cinnte, gheobhaidh tú botúin ann, iad ag baint le comhthéacs agus cultúr, gan amhras, ach tá an téacs intuigthe agus tá ceart na gramadaí agus na litrithe aige. Is leor é don ghnáth-úsáid. Is féidir leis an ríomhaire aistriú i bhfad níos tapa ná duine. Is fíor nach mbíonn an t-aistriúchán gan locht, ach is féidir le duine, eagarthóir nó aistritheoir daonna, é a athléamh agus a cheartú go tapa. Chun an scéal a chur go beacht, tuigeann DeepL abairt i ndiaidh abairte, ach ní thuigeann sé an téacs mar iomlán, gan trácht ar a chomhthéacs daonna. Is gá eagarthóireacht, ionas go mbeadh na nithe sin i gceart agus i gcóir. Cinnte nach mbeidh aistritheoir, duine a bhíonn ag gabháil don aistriúchán mar ghairm beatha, róthógtha leis an iomaíocht nua seo. Ach tá an oiread sin aistrithe le déanamh gach lá, agus aistritheoirí daonna de dhíth. Agus más aistritheoir thú in eagras idirnáisiúnta agus tú ag obair ar seo ocht uair a chloig sa lá, nach mbeadh tú sásta le córas mar sin a dhéanann cuid mhaith den obair duit go huathoibreach? Ar an dtaobh eile, má leanann an claonadh seo ar aghaidh, is léir go mbeidh a lán aistritheoirí dífhostaithe, nó ní bheidh d'obair dóibh ach téacs ón ríomhaire a cheartú nó eagarthóireacht a dhéanamh air. Agus ní gá go mbeadh an teanga fhoinseach ar eolas ag an eagarthóir ins an ról nua seo aige, ní bhíonn uaidh ach an sprioctheanga. Go minic anois, ní bhíonn am ná airgead ag eagraíochtaí chun an eagarthóireacht chuí a dhéanamh, nó teastaíonn uathu costais a laghdú, agus cuirtear an téacs ríomhaistrithe lochtach ar an idirlíon mar atá sé. Caveat lector. An gciallaíonn an méid seo bás an aistritheora? Is dócha. i gcás na dteangacha móra ar an gcéad dul síos, ach ansin i gcás na dteangacha mionlaigh freisin. Is fada go mbeidh DeepL ar fáil don Ghaeilge, tá mé ag ceapadh, ach tá roinnt mhaith daoine, acadóirí, maorlathaigh agus araile, ag obair ar thionscadail chun ríomhaistriúchán idir Gaeilge agus Béarla a chur ar fáil. Ba chóir go mbeadh imní ar aistritheoirí Gaeilge mura bhfuil cheana. Tá tionscal beag cruthaithe ag aistritheoirí in Éirinn chun cáipéisí oifigiúla agus suíomhanna idirlín i mBéarla a chur ar fáil i nGaeilge de réir na reachtaíochta. Ar an dtaobh eile, is léir gur chuma le lucht an Bhéarla cén saghas Gaeilge a úsáidtear ins na téacsanna seo, agus bhí siad ní ba mhó ná sásta Google Translate a úsáid agus é lochtach go leor. Má tá ríomhaistriúchán réasúnta ar fáil amach anseo, agus an gnáthléitheoir Gaeilge sásta leis, áfach, nach dtapóidh siad an deis, in ionad airgead a chaitheamh ar aistritheoirí daonna. Beidh deireadh leis an tionscal beag sin, agus cuid mhaith Gaeilgeoirí dífhostaithe. Ar ndóigh, éileoidh foilsitheoirí aistritheoir daonna chun litríocht a aistriú. Tá súil agam, ach ní bheinn róchinnte. Is féidir a thuiscint cad a tharlódh amach anseo, áfach, maidir leis na teangacha móra. Má ghlactar go hionlua leis an aistriúchán innill mar atá sé, agus tá na comhlachtaí ag déanamh bolscaireachta anois ar a ndícheall chun cur ina luí ar an phobal ar fad go bhfuil an fhadhb réitithe, Ní bheidh aistritheoirí daonna ann a thuilleadh, nó ní bheidh iontu ach eagarthóirí nó athbhreithneoirí chun an t-aistriúchán innill a cheartú, amhail na fo-eagarthóirí i nuachtán. Bhí sibh ag éisteacht le Bás an Aistritheora, podchraoladh le Tarlach Mac Con Midhe. Go dtí an tseachtain seo chugainn, mar sin, slán!